Fáilte go dtí cnuaslá Eolaíochta SSM 1920. Is é seo an taifeadadh físeáin de lá an dara ábhar. Is é an téarma an lae seo ná An Fhoghlaim a Dhaingniú. Bhí orainn é a thaifead ar an gcaoi seo de bharr na srianta a cuireadh in áit le cur i gcoinne an pandemic Covid-19. Bhí sé dodhéanta againn an ceardlann seo a thabhairt do mhúinteoirí sa slí ina raibh sé ar dtús mar cheardlann beo. Cé gur le haghaidh idirghníomh beo i ngrúpaí a dearadh é den chéad uair, rinne muid ár seacht ndícheall dhícheall ár gceardlann a choimeád sa slí go féidir le múinteoirí fós tairbhe a bhaint as a bheith ag plé ó chian lena bhfuil ann. Tá an sraith briste síos ina ceithre seisiún. Is féidir féachaint orthu ina aonar, ach le haghaidh leanúnachas agus chun teacht leis an lá a bhí ann anuraidh, moltar go féachtar orthu de réir oird. Is iad sin. Seisiún 1, Forbairt Scileanna a Fhiosrú Seisiún 2, Pleanáil Seisiún 3, Scoláire a Bhogadh chun Cinn agus Seisiún 4, Forbairt Coincheapanna a Fhiosrú. Téann an físeán ó thús go deireadh le haghaidh gach seisiún agus is féidir é a stop ag am ar bith chun dul siar air nó athbhreathnú a dhéanamh air. Tá ócáidí áirithe ann nuair a mholaimid an taifead a stopadh le tabhairt faoin eispéiris foghlama agus ansin é a atosú arís. Cuirfear in iúl duit nuair is gá é sin a dhéanamh agus feicfidh tú na deilbhíní Stad agus Cas ar an sleamhnán. Is féidir le múinteoirí tabhairt faoin acmhainn seo ina aonar ach is cinnte go mbeadh roinnt de na gníomhaíochtaí níos saibhre dá mbeifeá ag obair i gcomhar le do chuid gcomhghleacaí, faoi mar a tharla le linn na ceardlainne. Agus é sin ar intinn againn, thug muid iarraidh guth na múinteoirí a thabhairt chugat ón go leor suíomhanna cnuasaigh ar thug muid cuairt orthu i rith na tíre anuraidh. Chun é sin a chur in iúl duit i rith na láithreoireacht, feicfidh tú sleamhnán clár dubh, agus tabharfaidh sé sin blas éigin duit ar roinnt de na comhráití a tharla agus an t-aiseolas a fuaireadh ó mhúinteoirí. Sula dtosóimid, tá roinnt pointí tís a chomhairliú. Oscail an leabhrán a théann leis an bhfíseán seo. Faightear é le taobh an físeáin a bhfuil tú ag féachaint air ar an suíomh idirlín jct.ie. Is féidir féachaint air ar líne, nó é a íoslódáil, nó é a phriontáil ó www.jct.ie, Science CPD Workshops 2019, 2020. Má bhíonn spás ag teastáil le haghaidh nótaí garbh, mholfainn duit páipéar agus peann a coimeád le do thaobh ar do bhínse. Beidh peann aibhsithe bándearg agus glas uait chomh maith, má bhfuil sé sin agat, nó dhá pheann aibhsithe ar bith go bhfuil dhá dath dhifriúla iontu. Is féidir léitheoir cód QR a úsáid chun teacht ar ábhar i rith an lae nuair a chíonn tú cód QR ar an scáileán nó sa leabhrán. Muna bhfuil ceann agat ar do ghuthán, B'fhéidir gur fiú cheann a íoslódáil anois, bíonn siad saor in aisce de ghnáth. Is é seo seisiún a ceathair den sraith ceathair físeán den cnuaslá seo ar an dara ábhar. Sa chuid seo den lá, fiosróidh muid fuinneamh mar choincheap, agus tógfaimid faoi chaibidil na dúshláin a bhaineann le coincheap a theagasc san eolaíocht go ginearálta. Sula rachaimid i mbun an seisiúin seo, díreach le siúl siar ar intinní foghlama an lae, Is iad seo na hintinní foghlama atá againn do na seisiúin go léir. Tuiscint níos doimhne a bheith againn ar an bpróiseas trína ndéantar ár scoláirí a fhorbairt mar eolaithe. Aird a bheith againn ar an luach a bhaineann leis an cleachtas cóir inár roinn. Iniúchfaimid gnéithe den chéad intinn foghlama trí na codanna difriúla de na modúil seo agus braithfidh tú an dara ceann agus tú ag tabhairt na rudaí a d'fhoghlaim tú ar ais chuig do roinn. Fiosróimid anois na deacrachtaí a bhíonn againn coincheapanna eolaíochta a theagasc, ag úsáid coincheap an fhuinnimh mar shampla. Sonraítear an nádúr teibí agus an streachailt teanga a bhaineann le coincheap a theagasc go ginearálta. Moltar roinnt cur chuige oideolaíochta chun cabhrú dul i ngleic leis na deacrachtaí coitianta a aithnítear sa seisiún seo. Rachaimid díreach isteach i roinnt den eolaíocht den sraith Shóisearaigh. Smaoinigh ar an méid a fheiceann tú sa chothromóid focail seo ar an sleamhnán. Bain úsáid as na creatfhocail seo le smaoineamh ar an chothromóid focal, fuinneamh, dlí inchoimeád an fhuinnimh, ní féidir fuinneamh a chruthú. Má chabhraíonn sé, Scríobh síos an cothromóid focal agus na trí chreatfhocal. Stop anois le do smaointe a chlárú faoin chothromóid focal agus faoi na creatfhocail ar an sleamhnán. Déanann na sainmhíne a thugtar anseo cur síos ar coincheap mar fhocal Béarla agus mar théarma eolaíochta. Taispeánann an sainmhíniú eolaíochta go bhfuil sé níos complex agus níos sonraí ó thaobh na céille de ná an gnáthchiall sa Bhéarla. Fiosróimid anois coincheap amháin in eolaíocht na Sraithe Sóisearaí, coincheap an fhuinnimh. I gceann nóiméid, stop leis an sliocht a léamh atá ar an sleamhnán ó Richard Feynman, eolaí a bhain amach an Duais Nobel Tóg nóiméad chun machnamh a dhéanamh ar an gciall a bhaineann tusa as an sliocht. An bhfuil aon rud san sliocht go mbaineann tusa ciall as? Tabhair faoi deara dáta an sliocht. An bhfuil an sliocht fós bainteach leis an lá atá inniu ann? Is é aidhm an sliocht ag an bpointe seo ná chun béim a leagan ar nádúr casta coincheapanna eolaíochta. Tá siad teibí, agus is minic a bhíonn siad matamaiticiúil,

San am atá thart, nuair a d'iarraimid ar scoláirí cén rud é fuinneamh, is é an sainmhíniú ar an chéad sleamhnáil eile an freagra a theagascaimis dóibh a thabhairt duinn. Cíoraimis anois conas a sheasann an sainmhíniú sin i dtéarmaí tuiscint níos doimhne a fhorbairt ar choincheap an fhuinnimh agus bunchloch a leagan síos don fhoghlaim amach anseo. Is é an fuinneamh cumas chun obair a dhéanamh. Cad é do mheas ar sin mar shainmhíniú ar fhuinneamh, mar ráiteas faoin bhfuinneamh. An é sin an freagra a thabharfaidh scoláirí ar an gceist, Cad é fuinneamh? Cíoraimis beagáinín níos doimhne ar an tábhacht a bhaineann le bunchloch láidir a leagan síos maidir le coincheapanna eolaíochta do scoláirí agus cén tionchar go mbíonn leis ar chúrsaí foghlama amach anseo. I dtús báire, cad é atá scríofa sa tsonraíocht eolaíochta Sraithe Sóisearaí faoi choincheapa a theagaisc? Is é seo leanas atá scríofa i sonraíocht eolaíocht Sraith Shóisearach faoi choincheapa a theagaisc, Tabhair faoi deara gurb é an coincheap is gá a athbhreithniú agus a athneartú agus nach iad na torthaí foghlama aonair atá ann.

Cabhraíonn analaigh le scoláirí ciall a bhaint as coincheapaí deacra teibí trí comparáid a dhéanamh le rud coitianta inbhraite. Ar úsáid tú analaigh roimhe i do chuid teagaisc? Conas a chabhraigh siad leis an bhfoghlaim a bhí beartaithe agat a bhaint amach? Táimid chun féachaint ar chonas airgead a úsáid mar analach don fhuinneamh. Bainimid úsáid anois as an leabhrán. Téir ar aghaidh go dtí leathanach 26 agus 27. Úsáidtear deilbhíní sa leabhrán le léiriú conas is cóir duit tabhairt faoi na gníomhaíochtaí, idir mar scoláire nó mar mhúinteoir. Léiríonn deilbhín an mála scoile gur mar scoláire ba chóir an gníomhaíocht a dhéanamh. Dar ndóigh léiríonn deilbhín an múinteoir ag an gclár bán gur mar mhúinteoir a dhéantar an ghníomhaíocht. Is é cuspóir na gníomhaíochtaí seo smaointeoireacht na scoláirí a spreagadh chun go ndéanfaidh siad ceangal idir an teanga a úsáidtear i gcúrsaí airgeadais agus an gcaoi a gcuirfidh na téarmaí sin lena dtuiscint ar chúrsaí fuinnimh. Déantar focalmhapáil de na focla sin. Is féidir úsáid a bhaint as an tábla ar leathanach 27 le do chuid focla mapála ar airgead agus ar fhuinneamh a chlárú. Anois, bain triail as an ghníomhaíocht ar leathanach 26, Bileog an Scoláire. Ó dhearcadh na scoláirí. Coimeád an fuinneamh i d'aigne agus ansin déan an ghníomhaíocht mapála ar leathanach 27. Stop an cur i láthair chun an ghníomhaíocht a chríochnú. Féachaimis siar ar an ngníomhaíocht atá tú díreach tar éis a dhéanamh. Taispeánann an sleamhnán clár dubh aiseolais ó mhúinteoirí eolaíochta ar fud na tíre le linn cnuaslá na scoilbliana seo caite. Seo duit roinnt de na focla mapála is coitianta a luadh mar analach don fhuinneamh, stóráilte, aistrithe, dofheicthe, caomhnaithe, intomhaiste. An raibh ceann ar bith de na focla mapála sin agat, nó cinn difriúil ar bith? Ceann de na láidreachtaí a bhíonn ag analach go dtugann sé a lán pointí mapála a thaispeánann an cosúlacht idir an analach inbhraite agus an coincheap teibí. Stop arís chun do smaointeoireacht a chlárú anseo. Anois, pléfimid na srianta a bhaineann le analaigh. Bíonn srianta ag gach analach. Is cuid luachmhar den fhoghlaim agus den tuiscint ag scoláirí é na srianta sin a aithint trí plé ranga, agus tugann sé sin spás atá sábháilte i gcás teipe do scoláirí freisin maidir le míthuiscintí a d'fhéadfadh a bheith acu. Cad iad na srianta a bhaineann leis an analach seo? Úsáid an spás ag bun leathanach a 27 sa leabhrán le do smaointe a scríobh síos. Stop an cur i láthair chun do smaointeoireacht a chlárú. Taispeánann an sleamhnán clár dubh aiseolais ó chnuaslá na scoilbliana seo caite faoi na srianta a bhaineann le airgead a úsáid mar analach don fhuinneamh. Ba iad na srianta is coitianta a luadh, boilsciú, ag priontáil airgead, is féidir athrú teacht ar luach airgead, is féidir damáiste a dhéanamh do airgead, is féidir airgead a bheith ann go diúltach. Ar chuimhnigh tusa ar cheann ar bith eile?

Is analach maith é nuair a bhíonn mapáil soiléir ag dul leis an coincheap, agus go leor den ailíniú idir na coincheap teibí agus an analach inbhraite a chabhraíonn leis an foghlaim a bogadh i dtreo na tuisceana. Más féidir tógáil ar analach, bíonn sé níos luachmhar. Tugann analach deis maith don fhoghlaimeoir droichead a cruthú idir an rud fíor agus an rud teibí, agus tagann an scoláire ar chiall do rudaí dá réir. Is tábhachtach a aithint cad iad na srianta a bhíonn ag analach. ionas nach dtiocfaidh aon míthuiscint de bharr analach ar bith. Agus dar ndóigh, aithníonn scoláirí na srianta le analach agus cabhraíonn sé seo le neamhréireanna a aithint freisin ina dtuiscint féin i gcomparáid le creidiúintí foirmiúla eolaíochta. Is féidir míshásamh teacht ar scoláirí de bharr sin faoina smaointeoireacht féin i leith coincheapa agus athrú coincheapúil a bheith ann do scoláirí aonarach. Mar sin. Cabhraíonn analach le scoláirí a dtuiscint reatha ar choincheap a sheiceáil agus cabhraíonn siad leo míthuiscintí ina gcuid smaointe a sheachaint, chomh maith le bheith á n-aithint i spás atá sábháilte i gcás teipe. Aon slí amháin é an t-analach chun coincheapa a theagasc. Anois féachaimis ar shlí eile, ionsamhlúcháin a úsáid.

Thug an t-analach airgid ciall do scoláirí ar choincheap an fhuinnimh trí mhapáil teanga. Scrúdaímis anois cad iad na príomhghnéithe den fuinneamh a éascaíonn an aip ionsamhlúcháin phet a feabhsaíonn foghlaim scoláirí agus cad iad na srianta a mbaineann leis. Téir go dtí leathanach 28 i do leabhrán. Úsáid an cód QR ar bharr an leathanaigh, agus tá sé le feiceáil ar an scáileán anseo freisin, chun an t-ionsamhlúchán Energy Skate Park Basics a oscailt. É sin nó, úsáid an url don suíomh gréasáin. Léiríonn an íomhá anseo ar an scáileán cén cuma atá ar an ionsamhlúchán. Sula stopfaidh tú, agus sula n-imreoidh tú leis an ionsamhlúchán, seo roinnt moltaí ar an gcaoi le tabhairt faoin ghníomhaíocht. Caith cúig nóiméadaí ag fiosrú na gnéithe imeartha den ionsamhlúchán agus smaoinigh ar na tairbhí agus ar na srianta foghlama do scoláirí i dtaca le coincheap an fhuinnimh. Úsáid na bileog oibre ar leathanach 28-30 chun tacú le imscrúdú ar na féidearthachtaí foghlama a mbaineann leis an uirlis oideolaíoch seo. Mar eolas beag duit faoi na deilbhíní agus faoi na gníomhaíochtaí agus faoi na bileoga oibre. Do na céad codanna de na bileoga oibre beidh tú ag tabhairt fúthu mar scoláire, agus ansin oibreoidh tú leis na ceisteanna agus na gníomhaíochtaí ar an bileog oibre mar mhúinteoir. Stop anois agus bain triail as. Anois, ó bhí seans agat breathnú ar an ghníomhaíocht, cad iad na láidreachtaí agus na srianta atá ag an ionsamhlúchán seo mar uirlis a cabhródh le scoláirí coincheap an fhuinnimh a thuiscint, dar leat? Stop le do chuid tuairimí a chlárú. Bunaithe ar an aiseolas ó mhúinteoirí eolaíocht a ghlac páirt i gcnuaslá na scoilbhliana seo caite, taispeánann an sleamhnán clár dubh na láidreachtaí agus na srianta a luaigh maidir le ionsamhlúchán a úsáid chun coincheap a theagasc. Stop anois agus tóg cúpla nóiméad lena a léamh. Ar tháinig do chuid féinig aníos? Mar sin, Tá scrúdú déanta againn ar dhá uirlis oideolaíochta, analach agus ionsamhlúchán, chun cabhrú le coincheap eolaíocht a theagasc, ar nós coincheap an fhuinnimh. Is iomaí gnéithe a bhíonn ag uirlis digiteach a d'fhéadfadh cabhrú le forbairt coincheap, gnéithe aiseolas láithreach agus gnéithe athshocrúcháin ar féidir iad a fheiceáil san uirlis ionsamhlúchán. Cabhraíonn siad leat a fháil amach cén áit a bhfuil do scoláirí ina gcuid foghlaim, agus cad iad na gnéithe den foghlaim agus den tuiscint faoin coincheap ar gá soiléiriú a thabhairt do scoláirí áirithe. Tá sé sin ag teacht leis an moladh sa sonraíocht eolaíocht faoi choincheap a theagasc mar is gá le athchuairt agus aththreisiú a dhéanamh air. Ní hionann é sin agus an t-ábhar céanna a atheagasc ins an slí chéanna mar go mbíonn scoláirí ag foghlaim go leanúnach. Is chun an foghlaim a feabhsú a chóir uirlisí digiteacha a úsáid i gcónaí agus ní hé go díreach ar son na teicneolaíochta. Conas a chabhraíonn uirlisí oideolaíocht leis an bhfoghlaim a dhaingniú? Sa seomra ranga bíonn muid go mór ar ár suaimhneas mar mhúinteoirí ag déanamh imscrúdaithe agus tuigimid an tairbhe a bhaineann leo i dtaca le foghlaim scoláirí, mar shampla eispéiris foghlama ar bonn fiosraithe a thabhairt dóibh. Ar cnuaslaethanta eolaíocht roimhe seo d'fhiosraigh muid úsáid samhlacha mar uirlis oideolaíochta, mar mhodh léiriúcháin a thugann bealach difriúil do scoláirí le teacht ar fhaisnéis agus ar eolas faoi réada doiléire nó éiginnte. Sa gcnuaslá seo táimid ag iniúchadh analach agus ionsamhlúcháin. Is iomaí rogha oideolaíocht atá ar fáil agus is é an post atá againn rogha a dhéanamh den rud is luachmhaire dár scoláirí i gcomhair a gcuid foghlama, ag pointe áirithe ina gcuid oiliúna,

agus léirítear tríd na malartuithe sa barrachairt mar is féidir aistriú fuinnimh a fheiceáil go soiléir idir an an barra poitéinsiúil agus cinéitice agus an scátála ag bogadh ar an rampa agus go bhfuil suim an dá bharra sin i gcónaí cothrom le barra an fuinnimh iomlán.

deis comparáid a dhéanamh idir í agus an rogha neamh-fhrithchuimilte, ionas go mbeadh tuiscint níos daingne ag scoláirí ar ghné tábhachtach den fuinneamh, ídiú fuinnimh. Is féidir sin a fheiceáil ar an sleamhnán anseo sa rogha frithchuimilte, nuair a maolaíonn an scátálaí agus stopann sé. Agus an maolú sin ag tarlú, Is léir go mbíonn méadú san fuinneamh a aistrítear sa barra teirmeach go dtí go mbíonn an fuinneamh uilig aistrithe chuig an mbarra teirmeach a léiríonn go bhfuil an scátála stoptha. Tá an t-aistriú céanna fuinneamh chuig an barra teirmeach fós le feiceáil sa leagan seo le rampa ar chrot L, mar a fheictear sa sleamhnán anseo, fiú amháin nuair a imíonn an scátála den scáileán le linn imrithe. Ní hé sin an cás sa saol neamh-fhrithchuimilte nó ní mhaolaíonn an scátála in aon am ach bogann leis i ngluaiseacht leanúnach, luascnach, ar fusa é a fheiceáil anseo sa rampa U-chruthach, ó nach bhfeictear aon aistriú fuinnimh chuig an mbarra teirmeach. Tugann na leaganacha difriúil den imirt ionsamhlúcháin an deis do scoláirí conclúid agus tuartha a dhéanamh faoi ghluaiseacht na scátálaí. Ag úsáid patrún ó na barraí sa barrachairt agus é sin a cheangal le athrú fuinnimh a bhíonn ag tarlú sa chóras. Mar sin, cén foghlaim luachmhar atá le fáil as sin ag scoláirí? Sa saol neamh-fhrithchuimilte ar an sleamhnán seo,

trí na sonraí a cheangal le suíomh neamh-fhrithchuimilte. Mar i gcéanna, feiceann scoláirí go léiríonn an suíomh frithchuimilte gluaiseacht ag tarlú idir gach ceann de na trí barra, póitinsiúil, cinéitic agus teirmeach, agus go mbogann an scátálaí ar shlí difriúil. Tugann an deis anseo chun infeiris agus tuartha a dhéanamh ar ghluaiseacht na scátálaí, chomh maith le sonraí a bhailiú a dhéanann próifiliú ar fuinneamh, Tugann sí eispéiris níos saibhre agus níos daingne do na scoláirí is inniúla. Is fuinneamh ídithe é fuinneamh teirmeach. Déanaimis soiléir ar ár gcuid smaointeoireacht ar ídiú. I dtéarmaí na dtuisceana ar choincheap an fhuinnimh, san ionsamhlúchán seo léiríonn an barra teirmeach an fuinneamh a ídíodh ón gcóras. Is é an ceangal san foghlaim anseo go n-ídítear fuinneamh i gcónaí ó chórais i bhfoirmeacha difriúil, ach den cuid is mó mar fuinneamh teasa. Is mar sin a úsáidtear an focal teirmeach anseo don barra a léiríonn an fuinneamh ídithe. Is é an córas sa chás seo an scátálaí ag bogadh suas agus síos an rampa. Tógaimis nóiméad anois chun cuimhneamh ar ídiú mar chuid de choincheap an fhuinnimh. Stop anois agus tóg nóiméad chun féachaint ar an sleamhnán. Déan machnamh ar an gcaoi a bhféadfadh na ráitis anseo cabhrú leis an tuiscint ar ídiú agus ar choincheap an fuinnimh a dhaingniú. Féachfaimid arís ar analach an airgid. Conas is féidir le analach an airgid cabhrú leis an bhfoghlaim a dhaingniú faoi ídiú mar chuid de choincheap an fhuinnimh? Ag smaoineamh i dtéarmaí an t-airgead, dá mbeadh bonn aon euro agat agus dá dtabharfá é do scoláire le dul isteach i siopa, D'fhéadfadh an scoláire é a úsáid, ach dá dtabharfá bonn aon cent an duine de chéad scoláirí, ní féidir leo an t-airgead sin a úsáid sa tsiopa. Is lú an maitheas atá le bonn aon cent ná le bonn aon euro chun stuif a cheannach, sa slí chéanna gur lú an tairbhe atá le fuinneamh ídithe chun stuif a dhéanamh. Is sampla é sin den chaoi ar féidir tógáil ar analach chun go ndéanfadh scoláirí foghlaim níos daingne sa chás seo ar fhuinneamh agus ar ídiú. Tugann an chéad sleamhnán eile comhairle maidir le coincheap an fuinnimh a theagaisc. Is í an chomhairle don dea-chleachtas chun coincheap an fhuinnimh a theagaisc Má tá dlí imchoimeád an fuinneamh le caomhnú inár chuid teagaisc, ba chóir ídiú fuinneamh agus athrú fuinneamh a theagaisc ag an am céanna. Tá an t-ídiú dosheachanta i ngach córas sa domhan fíor. Mar sin de, tá sé ríotábhachtach go gcuirtear cúrsaí ídithe faoi chaibidil ag an am céanna agus a bhítear ag trácht ar athrú fuinneamh. Go díreach mar a chonaic muid sa ionsamhlúchán, má dhéanaimid neamhaird den fuinneamh teirmeach, beimid ag tabhairt Cuntas neamh-eolaíoch ar fuinneamh sa nádúr. D'fhéach muid ar úsáid a bhaint as analacha agus as ionsamhlúcháin chun an foghlaim faoi choincheap an fuinnimh a dhaingniú. Gné bunúsach tábhachtach eile den foghlaim is an teanga a úsáidimid. Tógaimis nóiméad anseo chun sliocht a léamh ó Wellington agus Osborne faoi úsáid teanga san eolaíocht. Tarraingíonn an sliocht seo aird ar an tábhacht atá leis an gcaoi a mbainimid úsáid as focail mar chuid de theanga san eolaíocht. Má ghlacaimid 'fuinneamh' mar shampla, agus má smaoinímid conas a úsáidtear an focal 'fuinneamh' i gnáth-teanga an lae ina lán comhthéacsanna difriúla, ina bhfuil difríocht mhór eatra agus má smaoinímid ansin ar an tionchar a bhíonn aige ar theagasc agus ar foghlaim coincheap agus má smaoinímid ar an éifeacht sin ar an gcaoi a dtuigeann scoláirí coincheapa san eolaíocht tá an teanga tábhachtach i dtéarmaí cruinneas na céille a theastaíonn le focail go háirithe focail a bíonn go leor ciall leo sa Bhéarla nó sa Ghaelainn cheana féinig agus a mbaintear úsáid choitianta astu i ngnáth-theanga laethúil. Féachfaimid anois ar roinnt samplaí de sin. Mar shampla, nuair a labhraíonn do scoláirí faoin fuinneamh ina ngnáthshaol, cad a bhíonn le rá acu? Cén cineál téarmaí a úsáideann muidne? Féachfaimid ar roinnt téarmaí coitianta ina n-úsáidtear an focal fuinneamh nach mbíonn ciall cruinn eolaíochta leo, fuinneamh dearfach, Tá mé rite amach as fuinneamh, tá siad lán de fhuinneamh, fuinneamh a shábháil. Tugann na bolgóidí cainte seo treoir dúinn go dtugann dlí imchoimeád an fhuinnimh ciall difriúil dúinn seachas an chiall a bhíonn i gceist sna frásaí coitianta seo. Is minic a cloiseann scoláirí faoi fuinneamh a shábháil nó a chaomhnú, agus is minic a dhéanann daoine ceangal idir fuinneamh agus cáinníocht inchaite. Ach i dtéarmaí eolaíochta, ní hé an fuinneamh a chaitear, ach an breosla nó an bia mar foinse fuinnimh, agus is gá é a chaomhnú. Nuair a chreidtear gur féidir fuinneamh a chaitheamh, Is féidir go gcruthódh sé deacrachtaí sa todhchaí dóibh ina gcuid foghlama. Agus muid ag smaoineamh ar sin agus ag féachaint ar réimsí eile eolaíochta ina mbíonn teanga nó coincheapa measctha i gcloigeann scoláirí, tóg nóiméad chun smaoineamh, cad iad na focail nó na coincheapa coitianta eile a mbíonn scoláirí trína chéile leo? Bunaithe ar an aiseolas ó mhúinteoirí eolaíochta a ghlac páirt i gcnuaslá na scoilbhliana seo caite, taispeánann an sleamhnán clár dubh roinnt de na téarmaí coitianta a mbítear measctha fúthu go minic san eolaíocht. Stop anois chun é a léamh. Ar tháinig ceann ar bith de do chuidse aníos? Nuair a bhíonn caint eolaíocht ar siúl againn lenár scoláirí, ní mór dúinn a bheith leanúnach ó thaobh na teanga de. Léiríonn an taighde go bhfuil sé an-tábhachtach tógáil ar ghnáth-theanga na scoláirí agus nach diúltaíonn siad do theanga ná do smaointeoireacht nua. Ní mór dúinn an teanga nua a úsáid chomh minic agus chomh nádúrtha sin go ionas go n-éireoidh na scoláirí féin compordach agus cleachta lena chuid cainte féin. Má dhéanaimid beag is fiú dá teanga coitianta, is féidir le scoláirí an eolaíocht sna seomra ranga agus an eolaíocht ina ngnáthshaol a deighilt níos mó óna chéile dá bharr. Caithfimid a bheith cúramach faoin chaoi a n-úsáidimid teanga lena scoláirí go háirithe le coincheap ar nós fuinneamh, nuair atá gá leis a bheith tógtha go cúramach in intinn ár chuid scoláirí. Muna bhfuil siad in ann i ngleic leis na focla nua nó an teanga nua, fillfidh siad ar an tuiscint nó ar na míthuiscint atá acu cheana. Tá iniúchadh déanta againn ar an tábhacht a bhaineann le bunchloch láidir a leagan síos do scoláirí i gcoincheapanna eolaíochta. Ag féachaint chuige go seasfaidh a gcuid foghlama an aimsir. Cuirimid faoi chaibidil freisin cad é atá tábhachtach nuair a bhítear ag pleanáil conas is féidir coincheapa a theagaisc agus conas úsáid éifeachtach a bhaint as na huirlisí oideolaíocht atá ar fáil. Sa seisiún seo d'fhiosraigh muid coincheapa a theagaisc mar chuid den aistear ina mbeimid ag forbairt ár scoláirí mar eolaithe. Ní cosán líneach in aon am an t-aistear seo. Cuirtear i gcuimhne dúinn gur turas uathúil é a ghlacann gach scoláire i gcomhthéacs a scoile féin, 's go bhfuil sé tábhachtach nach beag leis an turas seo mar próiseas a chabhraíonn linn sprioc comónta a bhaint amach. Chuir muid faoi chaibidil conas coincheapa a theagaisc, go háirithe coincheap an fuinnimh mar chuid de shonraíocht na heolaíochta. Thagraigh muid den méid atá tábhachtach nuair a bhítear ag pleanáil conas coincheapa a theagasc san eolaíocht. I dtéarmaí uirlisí oideolaíocht a chabhraíonn le coincheap an fuinnimh a fhoghlaim níos doimhne. Taispeánann an sleamhnán anseo maidir leis an bpleanáil oideolaíocht a raibh muid ag féachaint uirthi gur cuid de pleanála mórphictiúir é a bhíonn ag teastáil ag leibhéal na Roinne Ábhair chun a chinntiú go dtógtar go cóir plean comhtháthaithe agus forásach a léiríonn comhthéacs na scoile agus a thugann eispéiris foghlama atá taitneamhach, saibhir agus intuigthe do na scoláirí go léir. Léiríonn sé sin na haidhmeanna atá sa tsonraíocht eolaíochta. Léiríonn an sleamhnán seo na líon ardáin agus is féidir leat dul i dteagmháil linn. Tá an t-eolas sin ar fáil freisin ar leathanach tríocha a cúig den leabhrán. Mar focal scor, is seisiún amháin é seo de 4 seisiún den leagan digiteach den cnuaslá an foghlama a dhaingniú, a cuireadh le chéile ag foireann Eolaíocht an SSM de dheasca na srianta a thugadh isteach le cur i gcoinne na pandemic COVID-19. Freisin, mar mheabhrú go díreach chun an cuid is mó a bhaint as an lá agus tuiscint níos iomlán a fháil ar na intinní foghlama, ba chóir tabhairt faoi gach cuid den lá agus an ord a mholadh a thugadh ag tús an seisiún seo. Arís, go raibh míle maith agat as do rannpháirtíocht.